tipangeni support kupanga subscribe kupanga like komanso even you can drop the comment tiuzeni kusani pamene pakutsalira zonse ku facebook ku youtube komanso ku whatsapp group may god be with you okay, uh, today lero tikufuna tionetsane mmene timapangira activate windows mavuto a windows amalemba pakona apa pabwera pabwera pauchina papapa amalemba kuti activate the windows go to the setting. Ah, ndi product key product key ambiri imavuta kuti ayipeze mujeni mwaomo sinanga ena amakhala kuti kompyuta sakuyidziwa angopangidwa install zinthu zija wa- windows ija kuwapangira install so chifukwa cha chinthu chimenecho lero ndinapanga kunena kuti tikudziwa wina samadziwa kupanga activate windows nde chifukwa kuti wina samadziwa kupanga activate win- ah, wina samadziwa windows komanso kumene kumapangidwira activate windows akukudziwa ngati simukudziwa tionetsananso limodzi pa video imeneyi kuti ikuti kuti bwanji so uh, chabe ndikuti yanga isinaonetse koma yanuyo ikuonetsa so nkosavuta umangopita just go straight to the settings ndikukapanga zinthuzi nde chimene ndikufuna kwambiri kufuna tionetsane kuti a product key amapezeka kuti mmene ndikunenera kompyuta yanga si ilibe kapena kuti isinandilembere zimenezozo ayi koma kuti ikanakhala kunena kuti yandilembera ndiye kuti bwenzi tikungopanga ziti tikupanga zimenezozo kuti ah, kuti muone mmene timapangira koma ya ine sinandi sinandilembere kuti ah, ikufunika ah, ah, ah, ikufunika chani ikufunika ikufunika activate windows sinandilembere as you can see here palibepo pamene uh, yandilembera palibe apa palibe koma ikakhalapo imalemba papa moti yanuyo mungoyenera kupita kuma settings then mukapange check kuti yalemba activate the windows pamene yapanga activate the windows just go to straight to the activate mukapita activate make sure kuti kompyuta yanu is connected to the internet pamene apangidwa connected to the internet ndiye kuti pamene wapo uh, uh, uh, pamene apangidwa ku connect to the internet imazipanga yokha mpaka imafika kuti kuti muike product key so how can we tingapeze bwanji product key wa windows amene tikugwiritsa ntchito product key wa windows chimene timachita mayenera mupite pa apo pa search then mpange command command prompt mukafika apa mumayenera mupange run imene ali liyo ntchito sono apa pali code imene timayika pati pali pali code imene timayika pa command prompt imene ndi eh, w uh, make sure should be a small letters uh, w mic

product key wanu komano sometimes makompyuta ena sizitheka sabweresa apapa so tipa- tipita njira ina imakhala yophweka kwambiri kugwiritsa ntchito kuti mupeze product key wa windows wanu so ena makompyuta ena apapa sizimatheka ayi so chifukwa kuti sizimatheka uh, ndikuonesani njira imene iyoyo zimatheka mufune mudzafune munthu afuna adzafune amayenera aipeze so the best way imene tachoka imene ngati satheke ngati simupeza pena imatha kulemba error invalid what what koma ya ine ndikanapanga ndikanapanga enter ikanabwera koma sindipanga chifukwa kuti muiona product yanga so it should be yeah now chofunikira apa ndekuti mukuyenera mupitenso pa search pompa so mpakanso command chimene mungachite mupanga search register

ya so tikapanga tikapanga ujeni uh, uh, uh, regi, uh, register editor abwera uyu akabwera akabwera papa tikuena tikuena mupite pa local uh, local machine here then mukwenda mu mu- ah, ah, ah, ah, mukwenda mudali pamenepo mukwenda musekule mukapanga choncho then double click eh, left double click then mupita pa software double click mukapita pa ah, mukapita pa software mukuyenera mupite scroll down mupeza pena pake alemba microsoft uh, apa microsoft microsoft mupita apa pamene paka a red i think mwapaona apa pam- pa- paka arrow then mukapanga pamene mukuyenera mupange scroll down mupeza pena pake alemba windows down down down down down Ah, Windows, Windows, Windows, Windows, uh, Windows NT, Windows NT. App, alemba Windows NT. Pamene papa simupanga pa, pa, ah, paka arrow, mupanga press kamene paka ka arrow. Ka, mukapanga yoncho, then mupanga current vision. then mukupita pa current vi- uh, pa current vision let me ndisiye cha pa center apa kuti zioneke bwino apa ya pa current vision uh, then mukapita pa current vision mupanga press pa current vision current vision mukuyenera mupite pamene mu- mu- musike mmusi mukapeza lemba kuti software protection software protection musaiwale kuti tikufuna tipeze product key ikakhala command prompt ija yakanika teka code ija yakanika tikuya ti- tiyuzeno njira iyi tikamfufuze kati kwa kompyuta mukuti ali pati then mukuena mupiteno mukafika apa mukuenano mupite pa software uh, protection so let's go down muziona so now right software

product key muona alemba kuti backup product key default muone product key wa windows wanga ndi uyu uyu this is the product key ndikuti manumbers awawa ndikuyenera ndiwalembe pena pake ndiwalembe kandi kandi ndiwapanga copy basi apa nditha kungopanga chonchi ndikuwapanga copy Ndiku- ndikupanga copy kenako nkuwalemba pena pake ndikapanga punch kuja ni kuja this is a product key wa windows wanu kuti mpange mupange activate i think taonetsana mmene tingapangire windows product key tingampeze windows product key mukangopeza mumene mukapange punch pamene pakukuuzani kuti muike product key zidzatheka thank you very much may god be with you bye